igbo bụ igbo ekele m ụnụ ọ lọlọ nneka chimezie nọkwa ka na-ewetara ụnụ ọnọdụ igbo em ihe m ji bịa n'ụtụtụ a wụ ịgwa ndị igbo anyị na ụnụ ọhụrụ propaganda a nụnwa na-asha a na-atụgharị were ya na-acontrol anyị oge eruole mgbe onye ọbụla bụ onye igbo ga-ekwechiri because achọpụta m na ihe ndị yoruba ji na-acontrol anyị na ndị hausa wụ a bịa eh, ndị igbo mere nke a ndị igbo mere nke a we try to change no stop changing we are created to dominate just like hausa said they were created to rule they, they, ha na-eji ya eme ngala but what kind of ihe anyị ga-ajụzi onwe anyị what kind of domineering ka ndị Igbo dị because ịmago mmadụ nwere ike inye different interpretation for different things the domineering nature of an Igbo man wụ the strength ahụ Chukwu nyere anyị ebe anyị na-anọ na-ewepụta that our intelligence enwee n'ebe ndị igbo gara in trying to do ịmakwa ya wee dominate ụdị domineering nke ha na-ekwu wụ ebe ị ga-ekwu onye ọzọ bido ị ga-ekwu onye ọzọ tinye ọnụ no the domineering we mean otu ndị igbo dị wụ anyị na-adominate environment onye igbo bịa hụ any environment the domineering wụ he stays in one place and be ndị igbo na-adị creative

ndị Igbo unu ga-ama na ihe ahụ wụ okwu eji ekoropụ mmadụ obi okwu eji etinye mmadụ ụjọ so ihe m ji bịa n'ụtụtụ a wụ onye Igbo ebe ọbụla ị nọ a sị gị na ị dị domineering dịshie ike gị mara na e nwere ihe ị na-eme a na-ahụ anya o ruole mgbe anyị ga-ewepụ ụjọ o ruole mgbe because anyị agbalịala ka anyị shiftoro nigeria shiftoro ndị yoruba na ndị hausa ọ dịghị mma so the best wụ anyị nọzi n'ụdịdị anyị ahụ ụdị nature ahụ chukwu nye anyị nọshie ike kama na ihe anyị ga-eme ugbu a wụ na ị nọrọ nga ị nọ mmadụ bịa ime gị intimidate gị kwechiri ọzọ wụ na ndị igbo ebe ọbụla ị na-aga hụ onye igbo ibe gị ka a na-emegide ya asị m gị gaa lụwa ọgụ tie ọnụ ya wụ ebe eji emegbu anyị anyị emewune ka anyị kpee udo enwere onye na-ekpere anyị udo because ihe na-eme ndị igbo yoruba na ndị awụsa ji asị anyị na anyị amaghị ihe na anyị adịghị n'otu na anyị adịghị united because abịala m nọrọ ala chekie ele ndị kara dị united bikos obodo anyị hụrụ onwe anyị n'ime ya eji ashị hiwe ọkachasị ndị ofe mmanụ anyị na ha gbara agbata obi wụ ashị na edere ha hụ ọcha ihe a na n'ọhụrụ akwụkwọ a na unu hụrụ na ọ dị yelo onye ofe mmanụ ga-asị na akwụkwọ a wụ blak kwechiri gị na-ele yelo anya ị maghị ihe ị na-eme gị kweta ị ga-ekweta otu o ji kwechiri gị emechie ọnụ ihe anyị ga na-eme ha ugbu a na a wụ ha bịa na-eme ihe ha na-eme ile ha anya otu esi emere ndị ala ha shawụla ha ụka ha tụzi onye ya na-ezi gị na-eme ihe ị na-eme kwechiri a bịa sị gị na ihe a wụ ala ha eso na-ekwu ọwụda ala ha ihe a wụ naijiria mkpa eme ebe an american pụtara wụdụkwasị immigrant o na-agwa Ameri- onye amerịka ibe ya na ọya ha nwa nwe coronado na ngị lawa New York and anyị ma kweta ihe a wụ anya ka a na-awagide anyị so onye Yoruba ndị Igbo na m agwa unu onye ọbụla bụ onye Igbo na-anụ olu m taa onye Yoruba bịa sị gị na ihe a wụ ala ha sị ha mba o the last time na ịhụ na ihe a ka one Naijiria gị jụọ ya sị ya na enwere ndị Yoruba bi na Amerịka migrate a migrate o na-enwene mgbe a pụtara sị ha na ha wụrụ ndị amerịka ma inwe green card ya fọzie ị ga-agwa ha na ị wụ nwa afọ naijiria and as such na otu a i bi na Lagos na i nwere equal right otu o nwere na mgbe ha na mgbe mgbe a lụrụ agha agwaha anyị na a ga-enwe south west na ihe a na ọ na-ekwu na ọ ga-aga blame awolowo na ihe a ka ojukwu kwuru ka emee ka enye ha rijọn ha na awolowo jụrụ ajụ gaa ọgụ so na onye kwukwere in fact o ruole mgbe a ga-eme onye yoruba ọbụla pụtara na-ekwu anyị drag ha to court ka court kọwa nye eh, the problem n'anya ndị ala a na-agbakwana karịka enwekwana nga ha dụrụ anyị mana okwu ọnụ okwu brain na mana ike mana ọgụ mana iwu ya kama nọọ oke nkịta anyị na-agba na ụmụnne anyị ndị ha zụtara na-apụ na-ekwu ihe ha na-ekwesịghị ikwu mmadụ dịka Joe Igbokwe Joe Igbokwe ha pụrụ ndị yoruba na ihe a wụ ala ha ọ dịbụghị otu ahụ mbụ ọ mmadụ dịka Solomon Aguene ha ndị niile ahụ kpụrụ politiks na-achụgharị ndị a ndị eze ha pụta ha na-ekwu ekwu nọnsens so onye igbo ọbụla ebe ọbụla ị nọ na naijiria nọchie ike this is one nigeria and uh,